Chroílár, ag cóiriú a duibheagáin pléin. Taobh thiar de, d'iompair an Leifteanant Kate Brooks mínfhaisnéisín simplí agus táibléad. Bhí cuma orthu mar aon foireann taidhleoireachta eile ó dhomhan beag ar bith eile ag iarraidh a mbealach a dhéanamh sa réaltra. Ní raibh Jack ina fear ard. Ní raibh sé thar a bheith dathúil nó suntasach le breathnú air. Bhí a chuid gruaige doinne néata ach gan a bheith neamhghnách. Ní raibh aon mhothúcháin ar a aghaidh agus é ag siúl trí chonairí an stáisiúin. Chuaigh eachtrannaigh eile thart gan an dara sracfhéachaint a thabhairt air. Dóibhsan ní raibh ann ach ionadaí eile ó speiceas príobhaideach ar éigin a d'fhoghlaim conas eitilt idir na réaltaí. D'fhan Kate gar taobh thiar de, a súile ag tabhairt gach rud isteach timpeall orthu. Bhí an stáisiún ollmhór, tógtha chun ionadaithe ó 12 speiceas eachtrannacha a thithíocht. Dearadh gach rannóg do riachtanais atmaisféaracha agus leibhéil domtarraingte éagsúla. Bhí an rannóg daonna beag agus curtha as an mbealach i gcúinne, cosúil le hiarsma de chineál éigin. An chéad uair ag feiceáil an oiread sin speiceas in aon áit amháin? a d'fhiafraigh Jack go ciúin agus iad ag siúl. Chlaon Kate a ceann. Tá sé go hiontach, a dhuine uasail, ach ní cosúil go bhfuil fáilte romhainn. Beagnach gur ghlac béal Jack cruth gáire. Beagnach? Is annamh a bhíonn siad amhlaidh, a leifteanant. Feiceann siad muid mar leanaí ag imirt le bréagáin do dhaoine fásta. Chuaigh siad isteach sa phríomhrannóg taidhleoireachta áit a raibh ionadaithe ó gach ceann den dá speiceas déag de chuid na Comhairle ag obair. Ba iad na Zephyria na cinn ba mhó a tugadh faoi deara. Sheas siad beagnach ocht dtroigh ar airde le craiceann liath agus chaith siad éidí míleata casta clúdaithe le miotal. D'fhéach a ceannaire, ceannaire na Comhairle Bheachar, ar Jack ag teacht isteach le tarraingt nach raibh i bhfolach i gceart. Bhí baill an Helix Consortium difriúil. Bhí cuma orthu beagnach mar fheithidí móra le hairm iolracha a bhí ag bogadh i gcónaí agus iad ag obair ar tháibléid sonraí éagsúla. Chuir an tAmbasadóir Kilknox an Unity rud éigin go gasta chuig a chúntóir nuair a chonaic sé na daoine ag teacht. Is léir nach raibh an fuaim moltach. Líon speiceas eile an seomra. Bhí cuma reiptílí ar cuid acu. agus cuid eile cosúil le mamaigh mhodhnaithe. Bhí cúpla acu chomh heachtrannach sin nár fhéad Jack fiú buille faoi thuairim a thabhairt cad as ar tháinig siad. Bhí rud amháin i bpáirt acu go léir, áfach. D'fhéach siad go léir ar na daoine amhail is dá mbeidís ag féachaint ar pheataí a d'fhoghlaim siúl ar dhá chos. An tAmbasadóir Morrison, d'fhógair guth meicniúil ón tsíleáil, Tuairscigh le do thoil chuig seomra comhdhála a 7 le haghaidh réamhphlé. Chóirigh Jack a hat agus phioc sé suas a phunann leathair shimplí. Tá sé in am dul ag obair, a Kate. Comhdháil. Dearadh Seomra a 7 chun gach speiceas a fhreastal, mar sin bhí sé mór agus bhí suíocháin inchoigeartaithe ann.

Mar sin, tháinig na daoine ar deireadh. Bhíomar ag tosú ag ceapadh go shocraigh do speiceas fanacht i do chóras gréine beag féin san áit a bhain tú. Rinne roinnt ionadaithe eile fuaimeanna ar ghlac Jack leis gur gáire a bhí iontu. D'oscail sé a phunann agus thóg sé amach peann simplí agus nótaleabhar. Seandéanta ach éifeachtach.

Iarrann an chuid is mó de na speicis caidreamh síochánta nuair a thuigeann siad go bhfuil siad sáraithe go mór. Líon níos mó fuaimeanna spraíúla eachtrannacha an seomra. Rinne Jack nóta ar an nótaleabhar, a lámh go hiomlán seasmhach. Tá do speiceas ann le cé mhéad cúpla míle bliain? a d'fhiafraigh ionadaí eile. Bhí an ceann seo cosúil le cros idir laghairt agus éan. Tá Cadogan ag taisteal na réaltaí ó sin sula raibh beatha choimpléascach ag do phláinéad. Chlaon Jack a cheann go béasach. Sin éacht iontach. Tá taithí luachmhar. Múineann taithí, a dúirt an Ginearál Kramen, ag claonadh ar aghaidh ina chathaoir deartha go speisialta. dúinn bagairtí a aithint sula n-éiríonn siad ina bhfadhbanna. Tá do speiceas ag leathnú go tapa, ag tógáil long, ag bunú coilíneachtaí, ag forbairt arm. Cuireann sé seo imní orainn. Bhog Kate beagán ina suíochán in aice le Jack. Chuala sí an tón seo cheana, cé nár chuala sí ó eachtrannach é. Ba é guth an chreachadóra a bhí ag timpeallú an rud a cheap sé a bhí ina chreach. Bhí an cine daonna ina thaiscéalaithe i gcónaí, a d'fhreagair Jack, fós ag glacadh nótaí. Táimid fiosrach faoi cad atá lasmuigh dár ndomhan. Is cinnte gur féidir leat an t-impulsa sin a thuiscint. Fiosracht, a d'ardáin an tAmbasadóir Kilknox. Is féidir léi a bheith contúirteach nuair a chomhceanglaítear í le smaointeoireacht phríomhaíoch agus teicneolaíocht chun cinn. Tá stair doiciméadaithe foréigin ag do speiceas i gcoinne do chine féin. Cogaí, coinbhleachtaí, scriosadh do thimpeallachta féin. Cén fáth ar chóir dúinn muinín a bheith againn asat gan an foréigean sin a thabhairt go dtí an réaltra? D'fhéach Jack suas óna nótaleabhar don chéad uair ó shuigh sé síos. Bhí a shúile socair. beagnach codlatach. Tá do chuid obair bhaile déanta agat orainn. Tá sé sin go maith. Coisceann an t-ullmhúchán míthuiscintí. Go deimhin déanann sé, a dúirt an Ginearal Kleiman, agus sin an fáth gur ullmhaigh muid moladh d'áit na daoine i sibhialtacht an Réaltra. Gheobhaidh tú go bhfuil sé an-réasúnta ag smaoineamh ar theorainneacha do speicis. Shleamhnaigh táibléad sonraí trasna an tábla chuig Jack. Phioc sé suas é agus léigh sé go ciúin ar feadh roinnt nóiméad. Bhreathnaigh Kate ar a aghaidh ach níor athraigh a chuid gnúise riamh. Nuair a chríochnaigh sé an léamh, leag sé an táibléad síos go réidh. Tá sé seo suimiúil, a dúirt Jack. Ar deireadh thiar. Tá tú ag moladh go gcuirfeadh an cine daonna teorainn linn féin lenár gcóras gréine reatha, gan aon leathnú níos faide ná Mars, gan aon forbairt ar theicneolaíochtaí áirithe, gan aon longa míleata níos faide ná teorainneacha ár gcórais reatha, agus cigireachtaí rialta chun comhlíonadh a chinntiú. Go díreach, rinne an tAmbasadóir Kilknox gáire sona. Gheobhaidh tú sibhialtacht an réaltra i bhfad níos síochánta nuair a bhíonn a fhios ag gach duine an áit ceart atá acu. Rinne Jack nóta eile ar a nótaleabhar, Bhog a pheann go réidh trasna an pháipéir amhail is dá mbeadh sé ag scríobh filíochta in ionad nótaí taidhleoireachta. Agus má dhiúltaíonn an cine daonna do na téarmaí flaithiúla seo, a d'fhiafraigh Jack, a ghuth fós go hiomlán socair. D'éirigh an seomra ciúin. Ba chosúil go n-éireodh craiceann liath an Ghinearail Craughman beagán níos dorcha. Ansin, foghlaimeoidh an cine daonna faoi shibhialtacht an Réaltra ar an mbealach crua. Tá go leor bealaí ann chun ceacht a mhúineadh do speiceas óg. Tá an chuid is mó acu míthaitneamhach. Chlaon roinnt ionadaithe a gcinn mar chomhartha aontaithe. Bhí an bhagairt ag crochadh san aer cosúil le deatach ó thine. Dhún Jack a nótaleabhar agus d'fhéach sé timpeall an tábla. Don chéad uair ó tháinig sé isteach sa seomra, rinne sé gáire. Ní gáire te a bhí ann. A dhaoine uaisle, a dúirt sé go ciúin, creidim go bhfuil míthuiscint bhunúsach ann maidir le cé leis a bhfuil tú ag déileáil. An mhaidin dár gcionn tháinig caibidlíocht fhoirmiúil i bpríomhseomraí na comhairle. Bhí an seomra ollmhór le suíocháin eagraithe i gciorcal timpeall ar ardán lárnach. Bhí a rannóg féin ag gach speiceas le rialtáin comhshaoil a bhí oiriúnach dá riachtanais. Bhí an rannóg dhaonna beag le dhá chathaoir amháin do Jack agus Kate. Tháinig Jack isteach ag caitheamh an chulaith dhuibh chéanna ón lá roimhe. D'iompair sé a phunann leathair agus shiúil sé leis an luas socair céanna. Lean Kate é, a súile ag scanadh an tseomra. Líon ionadaithe ó gach ceann den dá speiceas déag a rannóga, ag cruthú balla d'aghaidheanna eachtrannacha, iad go léir dírithe ar an mbeirt duine. Sheas ceannaire na comhairle Vecker ag an ardán lárnach. Bhí a fráma ocht dtroigh iontach fiú i measc na speiceas mór eile a bhí i láthair. Ghléas a craiceann liath faoi shoilse an tseomra agus thaispeáin a éide mhíleata níos mó boinn ná mar a d'fhéadfadh Kate a chomhaireamh. Aithníonn an Chomhairle an toscaireacht dhaonna, d'fhógair Vecker i nguth domhain. An tAmbasadóir Morrison, tá ár moladh athbhreithnithe agat. Cad é freagra na daonna? Sheas Jack go mall agus shiúil sé go dtí ardán an chainteora sa lár. Thit an seomra ina thost seachas dordán bog na gcóras éagsúla tacaíochta beatha. Dhírigh gach súil eachtrannach ar an duine neamhshuntasach ina chulaith shimplí. Léiríonn moladh na Comhairle smaointeoireacht chúramach a thosaigh Jack, a ghuth ag iompar go soiléir trí chórais fhuaime an tseomra. Mar sin féin, caithfidh an cine daonna diúltú go measúil do na téarmaí a tairgeadh. Rith tonn fuaime tríd na heachtrannaigh a bhí bailithe. Rinne cuid acu dordán, d'fhás daoine eile, agus rinne cúpla ceann feadaíl ard. Ní raibh an cuma ar aon cheann de na fuaimeanna go raibh siad cairdiúil. D'éirigh an t-ambasadóir Kilnox as rannóg an Helix, a airm iolracha ag bogadh go gasta. Diúltú, diúltaíonn tú! D'fhás a ghuth dordán níos airde. Tá do speiceas ag taisteal sa spás le níos lú ná 50 bliain. Tá coilíneachtaí agat ar dhornán carraigeacha i do chóras beag. Cad a thugann an ceart duit rud ar bith a dhiúltú? Rinne Jack nóta ina Funin. Tá an ceart chun féinchinnidh ag gach speiceas. Nílimí ag iarraidh cóir speisialta, ach cóir chothrom. Rinne an Ginearál Kramann gáire, fuaim mar mhiotal á mheilt. Cóir chothrom? Speiceas óg? Is cosúil go dtuigeann tú go mícheart do sheasamh. Tá ord ag an Réaltra, cothromaíocht. Faigheann speiceas a n-áit san ord sin bunaithe ar a gcumas agus a n-eagna. Níor léirigh do speiceas ceachtar acu. Tháinig tuilleadh fuaimeanna aontaithe ó thimpeall an tseomra. Thug Kate faoi deara go raibh a lámha fáiscthe ina dorn agus chuir sí iachall uirthi féin ligean do na matáin scíth a ligean. Ba chosúil nach raibh Jack tógtha ar chor ar bith leis an naimhdeas timpeall orthu. B'fhéidir, a dúirt Jack go socair, go bhféadfaimis plé a dhéanamh ar cad a bheadh i gceist le téarmaí cothroime. Tá an cine daonna sásta meas a bheith acu ar theorainneacha críochacha agus páirt a ghlacadh i rialacháin tráchtála an Réaltra. Nílimid ag lorg coinbhleachta. Nílimid ag lorg coinbhleachta. Sheas ionadaí Impireacht Corvin suas. Bhí cuma reiptíl mhór air le scálaí dearga geala. Is coinbhleacht í stair iomlán do speicis. Troideann tú cogaí faoi acmhainní, críoch, smaointe, fiú dath an chraicinn. Tá cuilithe do chuid arm núicléach fós ar do phláinéad féin. Agus anois ba mhaith leat an foréigean sin a thabhairt go dtí an réaltra. Agus thairis sin, a dúirt ionadaí eile, chonaic muid an patrún seo cheana. Geallann speicis óga síocháin i gcónaí agus iad ag tógáil arm. Chlaon Jack a ceann go smaointeach. Tá staidéar déanta agat ar ár stair. Tá sé sin críonna. Ach b'fhéidir nár rinne tú staidéar iomlán air. Bhog éirim an Ambasadóra Kilnox níos gasta trasna a tháibléad sonraí. Tá a fhios againn go leor. Cogaíocht leanúnach, scrios comhshaoil, éagothroime shóisialta. Tá do speiceas ar éigean sibhialta de réir chaighdeáin an réaltra. Phléasc an seomra le fuaimeanna eachtrannacha éagsúla aontaithe. Bhí Kate in ann an naimhdeas a mhothú mar teas ó thine. Ba chosúil go raibh gach speiceas i láthair aontaithe ina dtarraingt don chine daonna. Tá tairiscint na comhairle flaithiúil, a dúirt an Ginearál Craman, a ghuth ag gearradh tríd an torann. Teorainn é do córas le cigireachtaí rialta, srianta trádala chun forbairt teicneolaíochta contúirteacha a chosc. Tá sé níos mó ná mar a fhaigheann an chuid is mó de na speicis phríomhthéadacha. Agus má dhiúltaíonn muid? a d'fhiafraigh Jack go ciúin. D'éirigh an seomra ina thost arís. Sheas Mheachair ar aghaidh ar an ardán, a fráma ollmhór ag caitheamh scátha ar Jack. Má dhiúltaíonn tú, a dúirt Mheachair go mall, Ansin, foghlaimoídh an cine daonna cén fáth a bhfuil ord an réaltra ann. Tá iarmhairtí ann do speicis nach bhfuil a n-áit ar eolas acu. Iarmhairtí? d'agair ionadaí eile. Smachtbhannaí eacnamaíocha, lánchosc teicneolaíochta, forfheidmiú coraintín nó modhanna níos dírí, a dúirt an Ginearál Craman le rud a d'fhéadfadh a bheith ina gháire. Is minic a bhíonn oideachas de dhíth ar speicis óga. Dhún Jack a phunann agus d'fhéach sé timpeall an tseomra. Níor taispeáin a aghaidh aon eagla, aon fhearg, aon mhothúchán ar chor ar bith. Chonaic Kate an ghné sin cheana le linn a seirbhíse míleata le chéile. De ghnáth tháinig rud éigin i gcuimhne ina dhiaidh. Feicim, a dúirt Jack. Mar sin, is iad roghanna na ndaoine ná géilleadh nó pionós. Ar deireadh thiar, tuigeann sé, rinne an tAmbasadóir Kilnox dordán sona. Foghlaimeoidh do speiceas meas a bheith acu ar eagna na comhairle in am. Foghlaim do teorainneacha, a dúirt ionadaí Corvin. Glac le d'áit. cosúil le leanaí ag foghlaim gan imirt le tine a ghlaoigh guth eile amach. Líon an seomra le gáire eachtrannach arís. a shainraigh an fuaim de na ballaí, ag cruthú siansa tarraingte. Sheas Jack sa lár de gach rud, go hiomlán gan bogadh. Leanaí ag imirt le tine, a d'athráigh Jack go bog. Bhí a ghuth ar éigean inchloiste ach ar bhealach éigin d'iompair sé tríd an seomra. Thosaigh an gáire ag dul i laghad. 'Príomhaigh nach bhfuil ar éigean athraithe! a lean an tAmbasadóir Kilnox ar aghaidh, de réir cosúlachta gan an t-athrú san atmaisféar a thabhairt faoi deara. 'Ag imirt le teicneolaíocht nach dtuigeann siad. ag ceapadh gur féidir leo caibidlíocht a dhéanamh le sibhialtachtaí a bhí ag rialú na réaltaí sula raibh an ghrian rugtha. Líon an seomra le gáire umhal. Ach thug Kate faoi deara rud nár thug na heachtrannaigh faoi deara. Ní raibh lámha Jack ag crith. Ní raibh siad fáiscthe. Bhí siad go hiomlán socair, cosúil le creachadóir ag fanacht leis an nóiméad ceart chun stailc a dhéanamh. D'oscail Jack a phunann arís agus rinne sé iontráil amháin cúramach. Nuair a d'fhéach sé suas, d'athraigh a shúile. Bhí siad fós socair, ach bhí rud éigin eile ann anois. Rud éigin a chuir ar Kate céim siar go hinstinneach. A dhaoine uaisle, a dúirt Jack go ciúin, a ghuth ag gearradh tríd an ngáire cosúil le lann trí shíoda. Creidim go bhfuil míthuiscint bhunúsach ann maidir le cé leis a bhfuil tú ag labhairt. Stad an gáire go hiomlán don chéad uair ó thosaigh an chaibidlíocht. Bhí an seomra go hiomlán ina thost. Mhair an tost sa seomra ar feadh roinnt soicind fada. Sheas Jack ag an ardán lárnach, a lámha ina luí go socair ag a thaobh. D'fhéach na hionadaithe eachtrannacha a bhí bailithe air, ag iarraidh a thuiscint cad a bhí díreach tar éis athrú in atmaisféar an tseomra. Ba é an Ginearál Clamon an chéad duine a bhris an tost, a chraiceann liath dorcha le rud a d'aithin Kate mar fhearg. 'Míthuiscint, a dúirt sé. 'Is í an t-aon mhíthuiscint anseo ná creideamh do speicis go bhfuil aon chumhacht agat sa chás seo. Chlaon Jack a cheann beagán amhail is dá mbeadh sé ag éisteacht le rud éigin i bhfad ar shiúl. Is coincheap suimiúil é cumhacht, a Ghinearáil. An féidir liom ceist a chur faoi do thaithí mhíleata? Ba chosúil gur rug an cheist ar Charman gan choinne. Tá cabhlaigh i gceannas orm le breis agus dhá chéad bliain. Tá seacht gcóras réalta déag gafa agam d'Impireacht na Saifíreach. Cad é an tábhacht atá leis sin duitse, a dhuine? suntasach, a dúirt Jack go hionraic. Seacht gcóras déag! Cé mhéad speiceas ar chuaigh tú leo le linn na gconcas sin? Sé speiceas éagsúla, d'fhreagair Carmen, a chliabhrach ag at le bród. D'fhoghlaim gach duine acu meas a bheith acu ar neart na saifiríoch. Chlaon Jack a cheann go smaointeach. Sé speiceas thar dhá chéad bliain! sin thart ar choinbhleacht amháin gach tríocha bliain nó mar sin, go leor réasúnta le haghaidh leathnú réaltach. Bhog airm an Ambasadóra Kilnox go gasta trasna a tháibléad sonraí. Cad é do phointe, a dhuine? An bhfuil tú ag iarraidh ár gcuid ama a chur amú le stair mhíleata? Níl ar chor ar bith, a d'fhreagair Jack. Táim ag iarraidh dearcadh na Comhairle ar chogaíocht agus ar réiteach coinbhleachta a thuiscint. Cabhraíonn sé le comhthéacs. Mhothaigh Kate a goile ag géarú. D'aithin sí an ton i nguth Jack. Ba é an ton céanna a d'úsáid sé le linn briefings roimhe seo, go háirithe misin chontúirteacha. socair, oideachasúil agus scanrúil go hiomlán dá mbeadh a fhios agat cad a bhí i gceist leis. Comhthéacs do cad? a d'éiligh Mheachair óna sheasamh ar an ardán. Shín Jack isteach ina phóca seaicéid agus thóg sé amach gléas beag a raibh cuma air mar chumarsáidí taidhleoireachta caighdeánach. Bhrú sé cnaipe agus tháinig taispeáint holagrafach os cionn an ardáin, infheicthe do gach duine sa seomra. Seo í an domhan, a dúirt Jack, agus pláinéad gorm agus glas le feiceáil san holagram. Daonra, ocht mbilliún duine. Táimid inár speiceas taistil spáis le seacht mbliana is daichead anuas, mar a luaigh tú. D'fhéach na heachtrannaigh le gnéithe leamha. Chonaic siad taispeántais phláinéadacha cheana. Seo é ár stair mhíleata don chéad bliain seo caite, a lean Jack ar aghaidh. D'athraigh an holagram chun amlíne a thaispeáint le na mílte marc beag dearg scaipthe uirthi. Chlaon an tAmbasadóir Killknox ar aghaidh ina shuíochán. Léiríonn na marcanna sin coinbhleachtaí. Léiríonn gach marc cogadh, cath nó rannpháirtíocht mhíleata shuntasach, a dheimhnigh Jack. Le céad bliain anuas, throid an cine daonna i mbreis agus 14,000 de choinbhleachtaí ar leith. Rith cogar tríd an seomra. Ba chosúil go raibh an uimhir sin dodhéanta go hard. Rinne an Ginearál Craman gáire go garbh. Dodhéanta? Ní fhéadfadh aon speiceas marthanacht a bheith acu ag an leibheal sin de chogaíocht inmheánach. Tá an ceart agat, a dúirt Jack go socair. Ní fhéadfadh an cuid is mó de na speicis. Ach, feiceann tú, a Ghinearáil, tá cur chuige uathúil ag an gcine daonna i leith réiteach coinbhleachta. Ní throidimid cogadh amháin gach tríocha bliain. Troidimid cogaí iolracha go comhuaineach agus muid ag cothabháil fás agus forbairt ár sibhialtachta. Zúmáil an holagram isteach chun níos mó sonraí a thaispeáint. Léiríonn na criosanna dearga seo coinbhleachtaí leanúnacha le linn aon deich mbliana ar leith. Mar is féidir leat a fheiceáil, bhí daoine ag troid áit éigin ar ár bpláinéad go leanúnach ar feadh ár n-iomlán staire taifeadta. Bhreathnaigh Kate ar aghaidheanna na n-eachtrannach timpeall an tseomra. Chonaic sí an nóiméad nuair a thosaigh siad ag tuiscint cad a bhí Jack ag taispeáint dóibh. Cuireadh rud éigin a d'fhéadfadh a bheith ina imní in ionad na n-aghaidheanna leamha. Bhain na cogaí acmainní amháin le breis agus dhá mhilliún comhraiceoir a lean Jack ar aghaidh go comhráiteach. Réitíodh coinbhleacht mhórthír na hAstráile in ocht n-uair an chloig déag. Mhair feachtas cobhsaithe na hEorpa trí bliana agus bhain sé le seacht náisiún is daichead éagsúla. Tá tú ag cur síos ar speiceas síceapatach, a dúirt ionadaí Korvan, a scálaí dearga cosúil go raibh siad ag cailleadh cuid dá ngile. Ní hea, d'fhreagair Jack. Táim ag cur síos ar speiceas a d'fheabhsaigh an chogaíocht agus tú ag foghlaim taidhleoireachta. Mhúin gach coinbhleacht daonna rud nua dúinn faoi straitéis, tactics, loighistic agus teicneolaíocht. Ní raibh an só againn speicis phríobháideacha a choncas ceann ar cheann thar na gcéadta bliain. Bhí orainn foghlaim conas troid le daoine ar comhchéim a bhí chomh cliste, chomh spreagtha agus chomh dea-fheistithe linn féin.

Sheas an Ginearál Craman suas go mall. Tá tú ag iarraidh muid a imeaglú le scéalta faoi chogaíocht phríobháideach. Níor athraigh gné Jack. A Ghinearáil, le meas, tá sé speiceas gafa agat thar dhá chéad bliain ag baint úsáide as teicneolaíocht agus uimhreacha níos fearr Tá an cine daonna ag troid leis féin, le teicneolaíocht agus uimhreacha comhionanna leis na mílte bliain. Cé acu is dóigh leat a tháirgeann saighdiúirí níos fearr? Thit an seomra ina thost arís. Chonaic Kate ionadaithe eachtrannacha ag malartú seachfhéachaintí, a muinín níos luaithe ag tosú ag laghdú. Ina theannta sin, a lean Jack ar aghaidh,

Cad atá tú ag rá? aduaine. D'oscail Jack an fillteán agus léigh sé go socair. An Coirnéal Jack Morrison, Ceannas Oibríochtaí Speisialta Daonna, Veteran de na Cogaí Acmhainní, Coinbhleacht Mhórthír na hAstráile agus Feachtas Cobhsaithe na hEorpa, Gníomhartha Deimhnithe i 17 gcath mhóra agus 3 cinn is 40 de Oibríochtaí Ceilte. Bhí an tost sa seomra anois críochnaithe go hiomlán. Ba chosúil go raibh fiú an córas comhshaoil tar éis éirí níos ciúine. Feiceann sibh, a dhaoine uaisle, a dúirt Jack, ag dúnadh an fillteáin. Ní sheolann an cine daonna polaiteoirí chun bualadh le speicis eachtrannacha nach bhfuil aithne orthu. Seolaimid ár laochra, na cinn a tháinig slán, ag foghlaim conas troid leis an bhfreasúra is contúirtí sa Réaltra. Bhí guth an Ghinearáil Craman níos ciúine nuair a labhair sé arís. Cén freasúra? Rinne Jack gáire don dara huair ó tháinig sé go dtí an stáisiún. Bhí an gáire seo níos lú te ná an chéad cheann. Daoine eile, a Ghinearáil, seolaimid ár marfóirí chun bualadh leat mar go bhfuil na mílte bliain caite againn ag foghlaim conas an creachadóir is contúirtí a bhfuil aithne againn air a mharú. Sinn féin. Séimhígh aghaidh an Ghinearáil Cramann le fearg. Bhí an nochtadh gurbh laoch i ndáiríre é taidhleoir na daoine tar éis a mhuinín a scriosadh, agus anois bhí fearg ag tógáil a háite. Dhorchaigh a chraiceann liath go dtí go raibh sé beagnach dubh agus é ag seasamh go dtí a lánairde ocht dtroigh. An mbeireadh tú oifigeach míleata a thabhairt chuig cruinniú taidhleoireachta? a bhéic sé. An mbeireadh tú bagairt ar an gComhairle le do chuid scéalta cogaidh príomhdacha? D'fhan Jack go hiomlán socair ag an ardán lárnach. Níor bhagair mé ar éinne. Níl déanta agam ach roinnt mithuiscintí faoi mo speiceas a cheartú. bréaga agus deatach. Rinne an tAmbasadóir Kilknox dordán feirge, a airm iolracha ag bogadh go frantically trasna a tháibléid sonraí. Is é seo go díreach an cineál iompair a raibh muid ag súil leis ó do speiceas foréigneach. Chéimnigh bheith chur ar aghaidh in an bpríomhardán, Slándáil, a d'ordaigh sé. Seol toscaireacht na daoine amach as an stáisiún, sháraigh siad prótacal taidhleoireachta. Théigh Kate in aice le Jack. Chonaic sí an cás seo cheana le linn a seirbhíse míleata. An nóiméad nuair a theip ar an gcaibidlíocht agus nuair a shocraigh duine éigin fórsa a úsáid in ionad focal. Bhog a lámh go hintinneach i dtreo a cás taidhleoireachta. Tháinig beirt gardaí móra Zaifíríocha isteach sa seomra. Chaith siad éide comhraic iomlán agus d'iompair siad airm fuinnimh a d'fhéadfadh an chuid is mó de na speicis a leagan le lámhaí amháin. Bhog siad le muinín saighdiúirí nár chaill troid riamh. Tiocfaidh tú linn? D'fhógair Garda amháin i nguth a mhéadaigh a chainteoirí clogad. Ná troid ina choinne. D'iompaigh Jack chun aghaidh a thabhairt ar na Gardaí a bhí ag druidim leis. Chóirigh sé a háit le lámh amháin agus é ag dúnadh a phunainn leis an lámh eile. Bhí an gluaiseacht ócáideach, beagnach leisciúil. 'A Kate, a dúirt sé go ciúin, gan a shúile a bhaint de na gardaí. Prótacal 7. Bhog lámha Kate chuig a cás taidhleoireachta. Do na heachtrannaigh a bhí ag féachaint, bhí an chuma air nach raibh sí ach ag ullmhú chun imeacht. Ach d'aimsigh méara Kate cnaipí ar leith ar hanla an cháis. cnaipí nach raibh mar chuid d'aon trealamh taidhleoireachta gnáth. Shroich an chéad garda gualainn Jack. Tar go ciúin, agus ní dhéanfar dochar duit. D'iompaigh Jack beagán, díreach go leor, chun lámh an gharda a sheachaint. Tá brón orm, ach ní féidir liom é sin a dhéanamh. Thóg an rud a tharla ina dhiaidh sin níos lú ná trí soicind, ach chonaic Kate gach mionsonra go soiléir. Tháinig lámh dheas Jack suas agus bhuail sí caol na láimhe ag an Garda le cruinneas máinliachta. Thit arm an Garda ó mhéara a d'éirigh gan mothú go tobann. Bhog lámh clé Jack chuig clogad an Gharda. ag aimsiú pointe ar leith, áit a raibh an t-armúr ceangailte leis an muineál. Casadh tapa amháin agus thit an Garda as a chéile, gan aithne, ach ag análú. Bhí an dara Garda ag tarraingt a airm cheana féin. Nuair a bhog Jack, bhí an raidhfil fuinneamh leath bealaigh chuig an suíomh lámhaigh nuair a scuab cos Jack cosa an Gharda. Agus an figiúr armúrtha ag titim, rug Jack ar an arm agus dhíchumasaigh sé a chill chumachta i ngluaiseacht réidh amháin. Phléasc an seomra iomlán i gcíos. Léim ionadaithe eachtrannacha ar a gcosa, cuid acu ag béiceadh, cuid eile ag gníomhachtú cumarsáidí éigeandála. Thosaigh aláram slándála ag screadadh ar fud an stáisiúin. Sheas Jack idir an bheirt Gardaí gan aithne, a chulaith fós gan cur isteach air. Ní raibh fiú allas air. A Kate, a d'fhiafraigh sé go socair, tá Prótacal a Seacht gníomhach, d'fhreagair sí. Bhí a cás taidhleoireachta oscailte anois, ag nochtadh trealaimh nach raibh go deimhin ina trealamh ambasáide caighdeánach. Chonaic soilse ag caochaíl ar ghléasanna beaga a bhí curtha i bhfolach mar bronntanais mhalartaithe cultúrtha. Tháinig an t-eagar cumarsáide a bhí suiteáilte acu sna ranna daonna i líne, ag seoladh comharthaí ar fud an stáisiúin. Bhí an Ginearál Crathmann ag béicíl orduithe isteach ina chumarsáidí. Gach foireann slándála chuig seomra na comhairle, cód dearg, teagmháil naimhdeach. Ach bhí rud éigin mícheart le córais cumarsáide an stáisiúin. Tháinig a chuid orduithe ar ais mar statach agus blúirí briste. Bhí fadhbanna ag ionadaithe eile lena dtrealamh freisin. Shroich Jack isteach ina sheaicéad agus thóg sé amach rud a raibh cuma air mar shuaitheantas aitheantais taidhleoireachta simplí. Bhrúigh sé cnaipe beag ar a chúl agus go tobann tháinig príomhscáileán taispeána an tseomra beo le sruthanna sonraí rúnaicmithe na Comhairle. Léamh an-suimiúil, a dúirt Jack, agus sceideal imscartha míleata, poist cabhlaigh agus tuarascálacha faisnéise ag scrollú thart. Ba chóir duit slándáil do líonra a fheabhsú i ndáiríre. D'fhéach an tAmbasadóir Kilknox ar na scáileáin le huamhan. Dodhéanta. Is comhaid criptithe iad sin. Teastaíonn imréiteach ag an léibheal is airde chun rochtain a fháil orthu. Sea, d'aontaigh Jack. Teastaíonn. A Kate, conas atáimid ag déanamh ar an uaslódáil? Sheiceáil Kate a trealamh. 80 faoin gcéad críochnaithe. Mapáladh agus catalógaíodh gach córas sprice. Bhí an fhírinne ag teacht chun solais do na heachtrannaigh a bhí bailithe. Ní raibh na daoine tagtha chun caibidlíocht a dhéanamh. Tháinig siad chun faisnéis a bhailiú.

Ar ndóigh, an raibh tú ag ceapadh go dtiocfadh an cine daonna isteach i sibhialtacht an réaltra gan tuiscint a fháil ar cé leis a raibh muid ag déileáil? Táimid tar éis staidéar a dhéanamh ort le míonna. Tháinig tuilleadh foirne slándála go doirse an tseomra, ach ní raibh siad in ann dul isteach. Bhí glas slándála an tseomra sáraithe ag trealamh Kate. D'fhéadfaidís breathnú isteach trí na ballaí trédhearcacha ach bhí siad gafa lasmuigh. Na bronntanais a thug muid, a lean Jack ar aghaidh go comhráiteach. Tá cuid den teicneolaíocht faireachais is forbartha againn iontu. Táimid tar éis córais an stáisiúin seo a mhapáil, do chuid comhráite a thaifeadadh agus anailís a dhéanamh ar do chumas míleata ó tháinig muid. Cheangail cumarsáidí an Ginearál Craman lena chuid fórsaí ar deireadh. Freagra míleata iomlán, d'ordaigh sé. Déileáil leis na daoine mar chomhraiceoirí naimhdeacha. D'iompaigh Jack chun aghaidh a thabhairt air go díreach. A Ghinearáil, ní mholfainn an cúrsa gníomhaíochta sin. Agus cén fáth nach molfá, a dhuine? Tháinig gáire Jack ar ais, níos fuaire ná mar a bhí roimhe. Mar gheall go bhfuil gach speiceas sa Chomhairle ag féachaint ar an gcomhrá seo faoi láthair. Do mhuintir féin, a mhuintir féin, ghothaigh sé i dtreo ionadaithe eile. Tá gach duine acu ag feiceáil a gcomhairle cumhachtach á sáraithe, go gan cúnamh ag beirt duine le roinnt trealamh bunúsach. D'athraigh scáileán an tseomra ó shonraí rúnaicmithe go sruthanna cumarsáide seachtracha. Ar fud an réaltra, bhí líonraí nuachta ag craoladh clúdach beo ar an eachtra. Bhí an scéal ag scaipeadh níos gasta ná mar a d'fhéadfadh an Chomhairle é a choinneáil.
Uaslódáil críochnaithe, D'fhógair Kate tarchuireadh gach pacáiste faisnéise chuig Ceannas an Domhain. Chóirigh Jack a sheaicéad agus phioc sé suas a phunann. A dhaoine uaisle, bhí sé seo oideachasúil, ach creidim go bhfuil ár ngnó anseo thart. Bhreathnaigh na heachtrannaigh i dtost néalaithe agus Jack ag siúl go socair i dtreo amach an tseomra. Lean Kate é, ag iompar a cás trealaimh amhail is nach raibh aon rud níos contúirtí ann ná páipéarachas. Ag an doras, d'iompaigh Jack ar ais chun labhairt leis an seomra uair dheireanach. Ó, agus, a Ghinearáil, an rud a chonaic tú inniu ná taidhleoir ag iarraidh go dian gan dochar a dhéanamh do dhuine ar bith. Ní gá go mbeadh fonn ort bualadh lenár saighdiúirí. Seachtain ina dhiaidh sin, shiúil Jack Morrison trí na conairí céanna de stáisiún Harmony Prime. An uair seo, bhí gach rud difriúil. Chéimnigh gardaí slándála eachtrannacha i leataobh go measúil nuair a chonaic siad é ag teacht. Chlaon ionadaithe ó speiceas éagsúla a gcinn go béasach in ionad neamhaird a dhéanamh air. Bhí an rannóg bheag taidhleoireachta daoine méadaithe agus bogtha go suíomh níos lárnaí. Shiúil Kate in aice leis, ag iompar an mhionfhaisnéisín chéanna agus a bhí aici roimhe seo. Ach anois bhí a fhios ag gach eachtrannach a ndeachaigh siad thart air go díreach cad a d'fhéadfadh an cás sin a raibh cuma neamhchiontach air a dhéanamh. Scuab an focal go gasta trí shibilteacht an réaltra faoi cad a tharla i seomra na comhairle. 'Tá na tuarascálacha faisnéise fós ag teacht isteach, a dúirt Kate go ciúin agus iad ag siúl. 'Tá gach speiceas mór tar éis anailís a dhéanamh ar stair mhíleata na daonna. Tá cuid acu ag iarraidh comhaontuithe foirmiúla maidir le comhar míleata. Chlaon Jack a cheann. Tá bealach ag an eagla chun dearcadh a athrú. Conas atá an chuma ar an gcaibidlíocht? I bhfad níos fearr ná an tseachtain seo caite, d'fhreagair Kate le gáire beag. Is iontach an chaoi a n-éiríonn daoine réasúnta nuair a thuigeann siad cé leis a bhfuil siad ag déileáil. Chuaigh siad isteach i seomra na comhairle arís. Na suíocháin chéanna, na speicis chéanna. Ach bhí an t-atmaisféar go hiomlán difriúil. San áit a raibh tarraingt agus naimhdeas roimhe seo, anois bhí meas cúramach ann. Bhreathnaigh na hionadaithe eachtrannacha ar Jack le haird ainmhithe creiche ag faire ar chreachadóir. Sheas ceannaire na comhairle bheacha ag an ardán lárnach ach bhí a staidiúir difriúil, níos lú ceannasach, níos faichilleach. An tAmbasadóir Morrison, fáilte ar ais chuig an gComhairle. Tá súil againn go raibh do sheachtain ar an domhan torthúil. An-torthúil go raibh maith agat d'fhreagair Jack agus é ag glacadh a shuíochán. Bhí am ag an gcine daonna machnamh a dhéanamh ar mholtaí athbhreithnithe na Comhairle. Bhí na moltaí athbhreithnithe an-difriúil ó na héilimh bhunaidh in ionad srianta agus coraintín. Thairg na doiciméid nua comhpháirtíochtaí trádála, malartuithe teicneolaíochta agus comhaontuithe cosanta frithpháirteacha. Bhí an t-athrú suntasach agus tapa. Labhair an Ginearál Craiman óna rannóg, a guth i bhfad níos ciúine ná roimhe seo. Is mian le Impireacht na Seifiríoch leithscéal foirmiúil a ghabhail as an míthuiscint le linn do chuarta roimhe seo. Chuaigh ár bpearsanra slándála thar an údarás. Rinne Jack nóta ina phunann. Glactar leis an leithscéal, a Ghinearáil. Ní dearnadh aon dochar buan. Bhog airm an Ambasadóra Kilknox go neirbhíseach trasna a tháibléad sonraí. Tá Helix Consortium tar éis ár n-anailís ar chumas míleata na daonna a chríochnú. B'fhéidir go ndéanfaimid gannmheastachán ar phoitéinseal do speicis. Gannmheastachán, d'aithris ionadaí Corvin. Sin bealach amháin chun é a chur. D'fhéach Jack timpeall an tseomra go socair. A dhaoine uaisle, tá súil agam go dtuigeann tú nach raibh aon drochmhian ag an gcine daonna i dtreo aon cheann de do speicis. Ní raibh orainn ach a chinntiú go leanfadh an chéad teagmháil ar théarmaí comhionanna. Téarmaí comhionanna, a dúirt Vecher go mall. Sea, feicimid é sin anois. Ba é an fhírinne ná go raibh gach speiceas sa Chomhairle tar éis an tseachtain seo caite a chaitheamh i seisiún éigeandála lena gceannairí míleata agus a ngníomhaireachtaí faisnéise. Ag comhoiriúnú na sonraí a bhailigh foireann Jack le linn a misean taidhleoireachta leis an domhan. Ach bhí cuid de roinnte ag an domhan leis an bpobal réaltach freisin. Bhí an teachtaireacht soiléir. Bhí gach rud ar eolas ag an gcine daonna faoi chumas míleata na Comhairle. Agus ní raibh beagnach aon rud ar eolas ag an gComhairle faoi fhíorneart na ndaoine. Baineadh na srianta críche as gach moladh, d'fhógair ionadaí eile. Tá an cine daonna saor chun leathnú mar is cuí leat laistigh de theorainneacha réasúnta. Athstruchtúraíodh na coinníollacha maidir le comhroinnt teicneolaíochta, a dúirt an tAmbasadóir Kilknox. In ionad srianta ar forbairt an duine, táimid ag moladh malartuithe frithpháirteacha a théann chun tairbhe gach speiceas. Chlaon Jack a cheann go ceadúil. Léiríonn na hathruithe seo eagna agus dea-mhéin. Tá an cine daonna buíoch as solúbthacht na comhairle. An rud nár luaigh sé ná an fíorchúis leis an athrú mór ar dhearcadh. Le linn na seachtaine tar éis léiriú Jack, rinne gníomhaireachtaí faisnéise ar fud an réaltra tochailt níos doimhne isteach i stair an duine. An rud a fuair siad, chuir sé scanradh orthu. Bhain na cogaí acmhainní le hairm a d'fhéadfadh ilchríocha a scoilteadh. Tháinig deireadh le coinbhleacht mhórthír na hAstráile nuair a d'fhorbair an cine daonna teicneolaíocht a d'fhéadfadh patrúin aimsire a athmúnlú. Bhí aonaid mhíleata i bhfeachtas cobhsaithe na hEorpa a d'fhéadfadh oibriú ar feadh míonna taobh thiar de línte na naimhde gan aon tacaíocht. Ach ba é an fionnachtain ba scanrúla ná cumas na ndaoine chun comhoibriú le linn géarchéime. In ainneoin a gcuid coinbhleachtaí inmheánacha leanúnacha, d'fhéadfadh daoine teacht le chéile láithreach nuair a bhí siad ag tabhairt aghaidh ar bhagairt sheachtrach. Tháinig gach cogadh mór i stair an duine chun críche leis an taobh a chaill a bheith comhtháite sa tsibhialtacht a bhuaigh, rud a d'fhág go raibh an cine daonna níos láidre seachas níos laige. Tá ábhar amháin deiridh ann, a dúirt an Ginearál Crommen go cúramach. Ba mhaith leis an gComhairle cuireadh a thabhairt don chine daonna páirt a ghlacadh inár bPrótacal Cosanta Frithpháirtí. D'ardaigh Jack mala. Tá tú ag tabhairt cuireadh dúinn dul isteach i do chomhghuaillíocht mhíleata. Ní dul isteach, a cheartaigh Vethar go gasta. A bheith i gceannas. Ba mhaith linn go nglacfadh an cine daonna ról ceannais i slándáil an réaltra. Ní raibh fasach ar bith ag an tairiscint. Bhí cuireadh á thabhairt do speiceas nach raibh aithne air seachtain ó shin a bheith i gceannas ar fhórsaí míleata dosaen sibhialtachtaí. Ach thuig an chomhairle rud éigin tábhachtach. Má bhí an cine daonna chun a bheith sa réaltra, Bhí sé níos fearr iad a bheith acu mar comhghuaillithe seachas mar naimhde. Chlaon Kate anonn agus dúirt sí rud éigin do Jack. Chlaon sé a cheann agus rinne sé nóta eile ina phunann. Tá an cine daonna faoi onóir ag an tairiscint, a dúirt Jack. Beidh orainn na mionsonraí a phlé lenár rialtas, ach tá suim againn go cinnte cur le síocháin agus slándáil an réaltra. Go hiontach. Rinne an tAmbasadóir Cill Knox dordán. Cé go raibh sé le tuiscint óna thon go raibh an mothúchán níos mó ina fhaoiseamh ná ina shonas, agus an seisiún foirmiúil ag críochnú, thosaigh ionadaithe ag druidim le Jack ina n-aonar. Bhí gach speiceas ag iarraidh cruinnithe príobháideacha, comhaontuithe déthaobhacha agus deimhnithe cairdis. Bhí na speicis ionsaitheacha a bhagair an cine daonna seachtain ó shin ag iomaíocht anois le bheith ina gcomhghuaillithe is gaire don chine daonna. D'fhág Jack agus Kate an seomra le chéile, ag siúl trí chonairí a bhí athraithe ag seachtain amháin de thuiscint. D'fhéach eachtrannach a bhí tar éis féachaint síos ar an chine daonna orthu anois le meas agus faichille. 'Misean críochnaithe? a d'fhiafraigh Kate agus iad ag sroicheadh a n-inseacháin. Chóirigh Jack a háit agus d'fhéach sé siar ar an stáisiún. 'A Kate, ní tháinig muid anseo chun dul isteach ina sibhialtacht siúd. Tháinig muid chun múineadh dóibh faoinár gcuidne. D'imigh an t-inseachán ó Harmony Prime, ag iompar beirt duine a d'athraigh cothromaíocht na cumhachta réaltach gan urchar a scaoileadh. Taobh thiar díobh, lean seisiún éigeandála ar aghaidh ag gach Domhan de cuid na Comhairle, agus speicis ag athscríobh a bpolasaithe i dtreo na daonna go gasta. Sa deireadh, níorbh é an t-arm is mó a thug an cine daonna go dtí an réaltra ná a dteicneolaíocht ná a neart míleata. Ba é an cumas a bhí acu cogadh agus síocháin a dhéanamh le cruinneas comhionann agus an eagna, chun fios a bheith acu cathain a bhí gach ceann acu oiriúnach. Ní dhéanfadh an réaltra gannmheastachán ar an cine daonna arís.